Esi m Amerịka nata, anyị ewuro ụnọ afụ, anya anyị dị n'agrikọlchọ, dị n'ebe a ga-akpata ego, dị n'ebe ife niile a ga-eme n'ana Igbo niile, mana ụnọ a sị ka e wueli ya na anyị ewuro ya. Anyị wee jee n'iru Eze Aka Ji Ọfọ Igbo wee were ikpere m naabọ, wee- wee- wee daa n'ana wee yọọ ya wee sị ya lekwa ozi bịanụ and na anyị ga-ama ife anyị mere ka e wue tempụl n'Aguleri ọ sị m na enwerokwanụ ana dịnụ unless ma anyị anyị nweta ego ka e jee chọba ebe ana dị ka anyị goro ọ sị na ịchọ ego afụ ka e jee gote ana ka anyị ji wunye isi na agrikọlchọ wunye isi na biznes a ga-eme ka ego wepụta mana And mụa bụ rabbi lozozie na Yahweh enidiro biznes ka e wee wuere ya ụnọ ya na ife Yahweh kwuru na Exodus chapter 25 oge ọ sị Moses ya jee gwali ya ụmụ ya bụ ụmụ Israel ndị niile bụ ndị obi fa megharịrị emegharị ndị niile bụ ndị kwetenụ jiri obi fa kwete na o nwere ebe a ga-ewuli ya ụnọ Ya bụ Yahweh, ka ya bụ Yahweh wee bịa wee guzoro n'etiti ndị Izrel ka ya na fa wee mekọ ka nna na nwa ka o wee gozie fa fa ejero mee biznes tupu fa enye ya no ka onye ka aka ya ra nke o nwe ka o ji wee wetara a wee bido wee lụba the tabernacle of Moses bụ the tabernacle in the wilderness so na ife anyị fụrụ ebe a tata bụ na anyị chegharịrị mụnwa a na-ekwu mụnwa wee sị Yahweh nya gbaghalụ maka na maka na asị m nweta ego ka anyị jee chọba ana and enwero m ego afụ a wee sị ka anyị jee mee gịnị ka anyị jee mee biznes n'obi nke umeana anyị chọrọ iru Yahweh mana o nwe ife Yahweh mere tụrụ m n'anya ọ bụrụ na tupu m si Amerịka na-anatali na o nwere ndị ozi Yahweh gbara ama maka tempụl a ga-ewuli ebe a m kwusịa ọ ga-afụre ndị ozi a fa ga-apụta ka fa nye testimoni nke fa maka na ama mmadụ naabọ na ịtọ gbalụ bụ ofu ama abụgo ama nke Yahweh so na ife m na-akọlụ unu tata bụ etu mụwa si efe ya etu mụwa si awọta ya na etu m si wee nata na-ebido njem a ọ nya mee na ụbọsị tata ụmụ nwanne anyị ndị Izrel fa na-atụ anya anyị fa na-eche anyị ụmụ nwanne anyị ndị Amerịka African Americans fa na-eche anyị imirikiti n'ime fa ejego mee dna test fa a gwa fa na ọ igbo land somewhere in nigeria ka fa si wee pụ and na eziokwu because of the slave trade mana n'ezie na anya fa chọ ịnata ani igbo fa chọ ịbịa mana fa jee gụba ife dị na news ife dị na newspaper ife dị na travel directory egwu atụba fa a sị kidnapping a sị nke nwa a sị nke nwa a kọgide ife niile a ndị a agbachu agbafue haleluya mana achọrọ m ịgwa anyị ofu ife ọ bụ na igbo etetego n'ụla wee sị na ofu ebe fa ga-abịa ịsụ ọfọ nke dị fa na yawe Ama m na ndị nchụaja nọ ebe a, ụmụ ọgbụgba ndụ, unu ma ife m na-ekwu. Ndị nchụaja bịa n'iru Yahweh, were aja wee bịa n'iru Yahweh, a wee mee udo, aja udo. Praise Yahweh. Hallelujah. Igbo na Yahweh a wee dị n'udo maka na Igbo na Yahweh adịrọ n'udo kịta. e nwere imirikiti ụka nọ n'ala Igbo mana Igbo na Yahweh anọrọ n'udo mana udo a ga-ebido na tempụl Bene Ifrayim n'ugwu nsọ Ifrem haleluya maka na akwa Ifrem bere ndị Bible scholars nje na Bible mana afụ na Ifrem nwere akwa o bere ọ sị you have chastised me you have chastised me my back has been beaten up akwa anya mmiri ka Ifrem ji gbanata wee sị Yahweh wee daalụ nna ya and kedu ife butere akwa afụ Ifrem jere na mba ọzọ wee welụ chi ndị mba afụ wee febe Yahweh ka o kelu ụwa niine sọ Izrel ka Yahweh nyelụ ntọana ya ka fa na-efe ndị mba ndị ọzọ niine fa nwesị chi fa na-efegasị mana ọ bụrọ na Izrel mana nezie anya n'ana Igbo tata imirikiti ị bịa fa sị ọkwa ofu Chukwu ka a na-efe na o nwerọ ife o me na ofu Chukwu a ka a na-efe mana ọ bụrọ ofu Chukwu ọ bụrọ ofu Chukwu maka na ndị mba dị iche iche nwesị chi fa Israel nwe Yahweh yud he waw he yud he waw he the holy name the sacred name of Yahweh bụ yud he waw he and that sacred name that name ka ga ka ya wee bịa guzo n'ugwu nsọ a that name dị n'ugwu nsọ a kịta nke mbụ bụ oge a gbagotelu n'ugwu a wee bịa sụchaa ọfịa dị ebe a mana a fụrụ ebe a anyị ji wee mee set apart e nwere 10 stones dị ebe afụ Two dị outside the the the circle the the set apart. So together fa dị twelve. Mana ife dị n'ime the set apart dị ten. Ọ bụrọ anyị butelu okwute ndị a n'ebe a. Anyị fụrụ okwute ndị a na ebe a. Mana na ntụziaka Yahweh, ọ sị na ọ bụ etu the ten tribes si wee nọdụ iche The two tribes anọrọ iche, mana n'ugwu nsọ a, the ten and the two ga-agbakọta ọnụ wee bụrụ one house. Hallelujah! Na amụma Ezekiel 37, ọkpụkpụ a nwụrụ anwụ ọ ga-adịzikwa ndụ ọzọ? Adị. Ọkpụkpụ a ọ ga-adịzikwa ndụ ọzọ? Ndụ ga-aba ya n'ime. Igbo na ana Igbo ọ ga-adịzikwa ndụ ọzọ? Ebe a ka okwu afụ ga-esi bido. And ọ nya bụ ife anyị ji nọdụ ebe a. So na ife m na-ayọ mmadụ niine gbagotere ebe a bụ na

ekwensu a na-enwe ike idefit okwu ọnụ Yahweh mana ngịnwa bụ onye ji okwu ọnụ Yahweh afụ i were ụjọ ụja ekwensu na-agbọ gị wee tụrapụ okwu afụ wee gbafere ọ bụlụ ya na nke ya anago mana i guzosie ike n'okwu ọnụ Yahweh ekwensu gbọsịa ụja okwu ọnụ Yahweh ga-eme gịnị emeli so igbo anyị ga-enwe mmeri maka na ọ nwere ndị Yahweh kpọ the remnants the remnants ọ sị na in all generations na ọ rọpụtagolo onwe ya the remnants And this remnant ga-eguzo n'eziokwu ya ka ife niile bụ ife o kwuru gbasalụ Israel aghaghị ịbịa na mmezu ọ sị na karịa ma okwu ya gbasara Israel ama abịa na mmezu eluigwe na ụwa eme gịnị agabiga ana anyị ma na ana anụwa anyị nọ na ya bụ mgbakwasị ụkwụ Yahweh ka ọ bụ Isaiah 66 verse 1 Yahweh nọ n'ukpo eze ya were ụkwụ ya gbakwasị na ana ebe a wee sị na Isaiah 19 na ebe afụ bụ ebe ọ kpọkwasịrị afa ya na Ijipt na a ga na-achụrụ ya aja ebe afụ na aghaghị ịfụ ndị nchụaja ga na-achụli aja nsure ọkụ ebighị ebi ebighị ebi Amen. ọ nya bụ na na Mount Ifrayim ụfọdụ na-aghọtarọ ga-asị ee na Yeshua abịago na aja adịrọzi na ada achụzi aja mana okwu ọnụ Yahweh nke onye ama e kwuru na e, e, Aịzaya 19 etufuru ya etufu haleluya Amen. ka m gwa unu nke bụ eziokwu ọ na-esi amerịka nata and bishọp na ebe a bishọp ezekwa na nwunye fada abụọ si adịghị ife na-ekwu ife ka m si amerịka nata fa da achụ aja na asị na-aga ọgụfa adị m agbadata adịghị esote eji achụ aja ha maka nna eneba ka ndị ya zụọ afọ ka na jizọs abịago etu esi esi kụziri anyị na ọ bịago so na na ọ bịago na aja adịrọzi so ka ọ na-eme ife niine fa na-eme mụ anọ n'enu na-ene fa Praise Yahweh. Hallelujah. Mana echetụrụ m n'iru Yahweh wee yọọ ya wee sị ya nna m ị kwalụ m nkwa sị m na njem a i du m na-eje na ife ọbụla gbalụ m ghalị na ajụjụ ọbụla m nwere mụ bịa n'iru ya jụọ ya na ọ ga-asa m m wee bịa n'iru ya wee jụọ ya wee sị ya ife a ụmụ gị na-eme o ziri ezi n'iru gị kedu ife fa ji enye ya na ife m ghọtara ma na ife fa nwa na-eme oge a ka Yahweh gwara m sị m na aja adịrọzi na Jerusalem maka na tempụl dị na Jerusalem etibiago mana o were afa ya wee bịa n'anị Igbo wee guzola afa ya n'anị Igbo wee kuzielu ndị nchụaja n'anị Igbo maka na o nwerọ onye si mba o nwerọ onye si Izrel o nwerọ onye si Amerịka o nwerọ onye si Europe wee bịa ala Igbo wee kuzielu ndị Igbo ka e si achụ aja akakwuo akakwuo akakwuo so na Yahweh uche dị na aja ndị Igbo na-achụrụ ya ọ dị ya mma nabata nke bụ ife tọ n'ụtọ haleluya ị mara anyị na Yahweh nọrọ ka nna na nwa o nwere ka o si agwa ya okwu m wee sị ya mana kedụzi ife ndị juu ụmụnwanne anyị ga-ekwu ma fa bịa na ọ bụ ife ịrịba ama ndị juu ga-afụ ma fa bịa n'anị igbo wee fụ ka ndị igbo si achụ aja fa nee anya na akwụkwọ fa na tora fa afụ na ọ bụ etu a ka ndị nna nna nna fa si wee chụọ aja n'oge tempụl guzo na Jerusalem na ọ nya bụ ife fa ga-afụ wee makụọ igbo wee sị n'ezie n'ezie anyị na unu bụ nwanne